Жыг щӏагъым жыхуиӏэ сабий проектым ипкъ иту екӏуэкӏа зэӏущӏитӏым ипэкӏэ щыгъуазэ фытщӏауэ щытащ. Зэрыфщӏэжщи, цӏыкӏухэм Хьэтӏохъущыкъуей жыг хадэм и тхыдэр зэрагъэщӏащ, абы ит жыгхэм я цӏэр ягу ираубыдащ, Къармэхьэблэ кӏуэри адыгэш зыгъэхъухэм яӏущӏащ. Ещанэ зэӏущӏэри хьэлэмэт дзадзухэм къаӏущӏат, адыгэ уэрэдыжьхэмрэ пшыналъэхэмрэ къэзыгъэпсэуэлъэж. хьэгъэудж гупыр. Фи махуэ фӏыуэ нобэ мы закъуэкӏэ. Ди Жыг щӏагъым и ещанэ зэхуэсым фыкъыдогъэблагъэ псори. Нобэ дызытепсэлъыхьынур адыгэ макъамэ, макъамэ ӏэмэпсымэхэм дытепсэлъыхьынущ, хьэгъэудж гупыр нобэ ди хьэщӏэщ. Ахэм ӏэмэпсымэхэр къыздахьащ, макъамэ дедэӏуэнущ. Адыгэ уэрэдыжьхэм фрагъэдэӏуэну. Къевгъэблагъэ хьэгъэудж гупыр. Дэри мис фэ хуэду дыщӏалэжьу дыцӏыкӏуу ди нэхъыжьхэм радио хъуми, хьэгъуэлӏыгъуэ хъуми уэрэд зыхэтхым, Ар дигу дигу ирихьу дыкъэхъуа, дыкъыдэкӏуэтея. Аркӏэ мис пшынэм теухуауэ жытӏэнщи, пшынэр япэ дыдэу цӏыхур мис мы дунейм тету жьы жьы макъ зыхихмэ, сщӏэрэ, хьэ хьэкӏэкхъуэкӏэ макъ зыхихмэ, Псори макъамэщ, тхьэмпэ ӏущащэри макъамэ, псори макъамэщ. Ауэдурэ ауэдэ макъ ищӏыжыну иужь итурэ а пшынэ, ар бжмэ, а пшынэ ӏэмэпсымэхэр къигъэхъуу иужь ита цӏыхур. Аращи, дэ ди лъэпкъыр лъэпкъыжьхэм щыщщ, тӏэкӏу нобэрей махуэм адрей лъэпкъхэм дыкъыкӏэрыхуами, а пасэрейм иджыри дыкъыхэкӏыпакъым. Хэкӏыпаӏыми дэ ди пшынэхэри нэхъ пасэрей теплъэ иӏэу, дунейм щыщу ауэдэу къокӏуэкӏ. И пхъэм пыщӏа ар псори, ди пшынэхэр. Псори пхъэ пшынэщ дэ диӏэхэр. Пхъэм хэтщӏыкӏыурэ ар адыгэм пшынэр. Аращи, мис, мис мыр пхъэтӏакъу жаӏэ, ауэ мо Тыркум ис адыгэхэм. Пхъэбгъужькӏэ йоджэ, пхъэурэ а зэман пхъэбгъужькӏэ йоджэри, дэ дыдей мо пхъэбгъужьыр къытхуелъэфэкӏынут иджыри, цӏыхуих дыхуеину зэкӏуну, дэ нэмыщӏ пхъэбгъужьыр къетлъэфэкӏыну, нэхъ цӏыкӏу тщӏыри, мис мыбыкӏэ, а ди бас макъ. нэхъ пасэрей дыдэхэм щыщщ. Мэзым ущӏэтми, зы зы пхъэ гъэгъуа, жыг гъуа къэбгъуэту пхъэкӏэ утеуӏуу щытмэ, къикӏынущ а макъыр. Ар сыт хуэдэ жыгра къызыхэсщӏыр? Сыт хуэдэми хэщӏыкӏынущ. Гъуауэ щытмэ, къэмычэнумэ, цӏынэу щымытмэ, макъыр къикӏынущ сыт хуэдэ жыгми. Тӏэкӏуи жыгыр тӏэкӏу гугъу ящӏ пщӏэрэ нобэ щыӏэ ӏэмэпсымэхэм елэжьхэм мыуэдэ жыгыу щытын хуейщ, мыуэдэ жыгыу щытын хуейщ жаӏэу щытын хуейщ куэду хъуу, псори пшынауэхэр куэд хъууэ, дэнэ уӏэбэми щыбгъуэтым дей хъунущ, ауэ иджыпсту ауэдэ щытыкӏэ дитӏми, бгъуэтымкӏэ пщӏын хуейуэ ара? Мыри зэмылӏэужьыгъуэу щыӏэхьэщ. Мис мыр кӏахэм нэхъ, кӏахэ адыгэм нэхъ къагъэсэбэпу щыта мис мыуэдэ щӏыкӏэр. Дэ ди музейм тӏэкӏу нэхъ мащӏэу, мис мы пхъэ дэлъ цӏыкӏухэр нэхъ мащӏэу, езыри тӏэкӏу нэхъ бгъуэ ину ауэдэу щыӏэхьэщ, Къэбэрдейм нэхъ зэрахьэу щытауэ. Ауэ ари ара зэрыпщӏым елъытар, зэрыпхуэщӏым елъытар? Жьгъэдийхэр. Еуэт.

Мыр пхъэ, зы пхъэ цӏыкӏущ, фӏэкӏа? Дэ, мор пхъэжьщ, пхъэбгъужьщ, ара, фӏэкӏа? Данэ, мис, модэ бзу цӏыкӏу щыӏэ, фощӏэ, жыгыуӏу. Жыгым еуӏуурэ еуӏуурэ. Ар жэ-жы- щӏэжыгыуӏур сыт? Щеуӏум дей уӏ-уӏ-уӏ жери еуӏу. Ара щӏэжыгыуӏур? Мыр сыт жыпӏэу щытмэ, уи акъылыр бгъэлажьэм, бзэр пӏурылъу щытмэ, адыгэбзэ пщӏэу щытмэ, занщӏэу Жыпӏэу уежьэжыну. Пхъэтӏаркъыр арауэ пӏэрэ къызыхэплъыкӏар? Пхъэтӏаркъыр нэгъуэщӏыпӏэ къыздыкӏа, ар дыхыхьэнӏым. Арком, ауэ Тыркум, мыр Тыркум кърахыжа зы къапщтэмэ, ар псым. Мыбы Къэбэрдейм икӏахэми сэ сщӏэркъым яӏауэ. Тыркум кӏуэуэ щӏэ- щӏадза къэфакӏуэ гупхьэри мис абдей джэгухэр зэрекӏуэкӏыр ялъагъурэ абы кърахыжаути, мыде ауэдэ цӏэ игъуэтар.

Иджы пхъэпшынэр пхъэм хэщӏыкӏауэ пшынура, пшынэ макъ къикӏыу, пшыналъэ къикӏыу жиӏэура пхъэм хэщӏыкӏауэ. Пхъэ ищӏар бзэпсщ, ауэдабзэ зытохуэ и щӏыкӏэкӏэ, и ӏэмалкӏэ зытохуэ. Иджы а бзэми ӏэджи ӏэд куэд къокӏ а бзэми. Мис дызэрыпсалъэри бзэщ, мо ищӏари бзэщ. ӏэпкълъэпкъми куэбзэпсти зыкъом бзэ ӏуэху щыӏэхьэщ. Аращи, мис мыр нэхъ тыншхьэм щыщщ, мис мыр ӏэпэпшынэ, ну, нобэ ӏэпэпшынэкӏэ доджэ. А цӏэри къыздикӏар сэ сщӏэӏым абы. Мис мы пшынэми ӏэпэпшынэкӏэ йоджэ Хьэжрэт Къэбэрдейхьэр. Ауэ дэ мыпхуэдэу ӏэпэпшынэкӏэ деджу хъуащи доджэ, сщӏэӏым абы. Ауэ мыри пхъэпшынэщ. Ара пхъэпшынэр? Иджы абы илъ бзэпсхьэм къигъэкӏыт макъ. Мыбы бзэпсхьэм нэхъ япэ дыдэу цӏыхур зрихьэлӏэу щытар сыт? Щакӏуэмэ, щыхь къаукӏым, мэзбжэн къаукӏым мис абы хуэр кърашт. Хуэр кърашурэ а хуэр быдэӏей запшэжьу щытмэ, гъуу щытмэ, быдэу кӏапсэ мэхъу ар. Шабзэр цӏыхур къызэрыхъурэ къыдогъуэгурыкӏуэ а ӏэщэр. Шабзэ нэхъ пасэ дыдэр бжы, мис а бжы ядзым иужь иту шабзэ къежьащ. Иджыри гъущӏыр ямыцӏыхуу, цӏыхум гъущӏыр зиӏысыр ямыщӏу, гъуаплъэр зиӏысыр ямыщӏу, мывэ, мис а зы шэм мывэ иралъхьурэ а шабзэр щыӏа сытым дей. Аращи, мис а бзэр, мис а хуэр къыхашурэ бзэр ящӏ. Иужькӏэ ӏэщ ягъэхъуу, ӏэщ яӏэу щыхъуам мэлым и кӏэтӏийм къыхащӏыкӏыу щыта. Мис жэрумэ дощӏ, жэрумэ, тхьэмщӏыгъуныбэ, мис ар кӏапсэ папщӏэу къагъэсэбэп. Мис ауэдабзэу иращӏэрти, мис абыкӏэ ириу щыта. Гъащӏэм къигъэхъуауэ, мис а шыкӏэ пшынэ псалъэр щыӏэщ. Ауэ езы шыкӏэ пшынэри пхъэ пшынэщ. Мыри пхъэ пшынэщ, мис шыкӏэ пшынэ къызэплъагъуу. Мис шыкӏэ пшынэр. Мыри пхъэ пшынэщ, ауэ шыкӏэр щищӏам дей пхъэ пшынэм и зы лӏэужьыгъуэ мэхъури шыкӏэ пшынэкӏэ доджэ. Ара? Мис мы ищӏар шыкӏэщ. Мис мыр шыкӏэщ. Мыр иджы уэным жаӏэу зыхэсхар. Мыр ӏэпэ пшынэм уоуэ. Мис ӏэпэкӏэ уоуэ. Тӏэ, пшынауэ псалъэри аращ абы. Мис мы пшынэр пшынауэ жыдоӏэ абы мурдэ, мис мыбы къытехъукӏауэ. Мыбы щӏыболъэф, мис мы баш цӏыкӏур мис абыи шыкӏэ ищӏащ, мис шыкӏэ ищӏащ. Мыр шабзэ зэреджэ, бзэкъу, шабзэ, мис шабзэм ещхьыркъэпсщ. Аращи, иджы мис мыр щӏыболъэфри макъыр къокӏ щӏэплъэфын. Атӏэ, мырэ пшынэ зыгуэшкӏи жаӏэуи зыхэсхат, зыгуэпш, зыгуэпшэжурэ макъыр къокӏ. Ари тыншу адыгэм занщӏэу мыр мыра, мыр мыращ жери зэгуэш, езы бзэр ауэдэу щыткӏи. Ага. Мыдкӏэ мыр къытщыгъупща зэрымбын пасэрейхэм щыщ Ашэмэз иджыри еуэу щытар жаӏэм сэ зэхэсха. А, мыр накъырэ. Джы мыр бжьамий къэбэрдейм зэреджэр. Бжьамий. Ауэдэу къэса дыдей бжьамийкӏэ еджэу. Кӏахэ адыгэхэм къамыл зэреджэр.

Тӏыст мэл хъушэ моуэ итщ, мо батыргъэныр къокӏ, сэ цӏыкӏу кърагъэцӏэфт, пагъэжти, гъуанэ цӏыкӏухэм хуэду ӏэштӏымкӏэ къабжурэ, и кӏыхьагъри къабжурэ, занщӏэу а здэщысым дей къыщӏрагъэдзт. Иджы Къэбэрдейм батыргъэн къызыхащӏыкӏ мо кӏахэм нэгъуэщӏ къэкӏыгъэ гуэр яӏэ, мо, уэлий, и цӏэ сэ сымыщӏэрт, ауэ абы къамылу цӏэр къэна, дэ дыдей еса-есауэ Бжьамий цӏэр къытхуэна. Ауэ езы Бжьамийм И цӏэм къегъэлъагъуэ бжьэ ӏуэху, бжьакъуэ ӏуэху. Ауэдэ ӏэмэпсымэ гуэри диӏагъэн бжьакъуэм хащӏыкӏыу, сыт хуэдэ бжэнмейми, ӏэщышхуэмейми. Щыӏэщ ауэдэ нэгъуэщӏ лъэпкъхэм яӏэщ бжьакъуэм хащӏыкӏыу уепщу ауэдэ пшынэ. Да, аращи, дэ дыдей бжьамий зэреджэу щытар. Ауэ къамылми къыхащӏыкӏыу щыта иужьрейм. Мис дэ дыдей къэсахэр, мис мыр. Алюминийщ мис мыр мис къызыхэщӏыкӏа нэхъ дэ дыдей тлъэгъуа къэсахэр фочыпэм хащӏыкӏт, фочыжьым и пэ кърахти, яугъуэнти бзэгукӏэ ящӏу щыта. Яӏэмкӏэ къыхащӏыкӏ кӏэщӏу адыгэм елӏалӏэт. Ауэ цӏэр къанэти, цӏэмкӏэ къыдощӏэ, япэм къызыхащӏыкӏыу щытар. Цӏэми зихъуэжынри хэлъ, ауэ купщӏэра нэхъапэр. Макъамэр къикӏын хуей, пшыналъэр къикӏын хуей, еуэкӏэ иӏэн хуей, мис ара нэхъапэр. Нобэ мис мыр тыншу зыдохьэ, магазиным уокӏуэ къыбощэху, пыбоупщӏи бощӏ. Бибарс уэрэд жеӏэ, зэзу дахэ и уэрэдым къамыл пшынэ жеӏэ. Абы къамыл пшынэкӏэ Сирием щыӏэ адыгэхэм ари дахэу тхуэна псалъэ, къамыл пшынэ. Мыри пшынэщ, мыри пшынэщ, мори пшынэ, псори пшынэщ. Аращи. Тӏэкӏу дэ мо советскэм мыбы фӏэкӏа пшынэ щымыӏэу хуэдэу дыкъэхъуа, ауэ пшыналъэ къызэрыкӏыр псори пшынэщ. Цӏыхум и жьэми пшыналъэ къокӏ, жьэпшынэ жаӏэ. Жьэкӏэ къаф, къагъафэу щыта япэм жьэкӏэу, жьукӏэ, е жьэмрэ жьумрэ зэпыщӏа, жьыми пыпхэжащ. Мис абы, абыкӏэ къагъафэу щыта, джэгу ирагъэкӏуэкӏыфу щыта.

Ауэ ар къыщыхыхьар советскэ зэманра, мис арам. Мис ису дэ зэрызыхэтхыу тлъагъуу, ису фэ зыхэфхэр, ар къыщыхыхьар советскэ зэманым, амал имыӏэу ансамбль ящӏын хуейуэ унафэ хуащӏа, адыгэ ансамбль ящӏын хуейуэ шыкӏэпшынэр, ӏэпэпшынэр, псори зыхагъэхьэ-зыхагъэлъадэри псынщӏэ-псынщӏэу зэрагъэпцӏри зэрыхъуным хуэдэу ящӏати, мис мы накъырэ нетӏэ хэт жызыӏа накъырэ псалъэ, мис а накъырэри къыхагъэхьа, иджы накъырэ зиӏысыр, Азербайджаным мис а лъэныкъуэмкӏэ щыӏэ лъэпкъхэм моуэ мис мыбы ещхьу, ауэ абы и щӏыкӏэр нэгъуэщӏщ, и макъри нэгъуэщӏщ. Мис ауэдэ макъа, ауэдэ ӏэмэпсымэри хагъэхьа, фимыӏэу хъунукъым жари, а бэрэбанри къыхыхьа. Ауэ дэ дейм мис диӏаӏым ауэдэ, нтӏэ, диӏаӏым. Ар къыхыхьар, ар, ар лъэпкъ ӏуэхукъым, ар къэрал, культурэ, республикэ ӏуэхущ, ар тӏэкӏу нэгъуэщӏщ, Ар къыхыхьа хъуащи хэтщ, хэбдзынуи щӏыхэбдзын щыӏэм, дахэу къекӏуу щыӏэу щытмэ щреӏэ цӏыхум. Ауэ сэ сщӏэӏымэ къуажэм е зыщӏыпӏэ хьэгъуэлӏыгъуэ сыхэхуауэ ӏэнэм щысу зыгуэрым бэрэбан къигъэцӏэфту еуэу зэи слъэгъуаӏым. Абы къегъэлъагъуэ ар лъэпкъым къищтаӏым, дауэду щымытми дей хъуаӏым. Ансамбл раз е ансамбл щыӏэм щыӏэнущ, щыӏэн хуейщи, Ауэ мис адыгэр зэрыщыту къапщту щытмэ, Тыркум исри, Кӏахэм исри, мис Хьэжрэт, дэри псори дызыхуэпхьэсыжу щытмэ, пшынэ щыӏэхэр, езам, цӏыхум зыми унафэ къыхуимыщӏу, зыми япщхьа улахуэ ахъшэ къримыту щӏэ, езым игу къэкӏыу зрихьэр, мис ӏэпэпшынэ, шыкӏэпшынэ, мис мы пхъэ ӏэмэпсымэ ара. Цӏыкӏухэм жьэрыӏуатэ защӏэу

Лъэпщ фцӏыхурэ, фщӏэрэ, зэхэфха Лъэпщ жаӏэу, Лъэпщ. Лъэпщ, гъущӏкӏэ лажьэу щыта, гъущӏкӏэ. Иджыпсту абы ипэкӏэ Хъудымыд и цӏэу иджыри гъущӏкӏэ лажьэу, ӏэзу, къаруушхуэ иӏэу, зэгъусэу здэӏэпыӏэкъэу щытахэщ гъущӏкӏэ лажьэхэу, Лъэпщрэ Хъудымыдрэ. Иджы Хъудымыд зэ дэкӏа. дэкӏри къызщыкӏуэжым Лъэпщ и ныбжьэгъу игъуэтыжам. Аращи щӏэупщӏа, Лъэпщ дэнэ кӏуа? жеӏэм, цӏыхухэр къажраӏа итӏанэ. А сыт Лъэпщ? Лъэпщыр цӏэ, цӏыху, гъущӏкӏэ. Гъущӏыр пщӏэрэ? Мо сэшхуэхэр ищӏу, жьатэхэр ищӏу, Къэпщӏа, Лъэпщ, ар ди, ди тхыдэм хэтщ. Аращи, мис ара Лъэпщыр, Саусырыкъуэ и тхыдэми итщ Лъэпщ, ау абы ипэкӏэ нэхъ жьыуэ диӏар Хъудымыт и цӏэу щыта. Иджы, Хъудымыт зэрыщӏауэ дэкӏри къызщыкӏуэжым, Лъэпщ игъуэта и ныбжьэгъу. Дэнэ кӏуа Лъэпщ жеӏэм, уей, джэгу екӏуэкӏыу щытщи, Лъэпщ джэгум кӏуа. Аращи, Хъудымыт, тӏэ сэ сытым щхьэ къызжамыӏа? жиӏа. Аращи, губжьри, Хъудымыт кӏуа джэгу щӏыпӏэм. Кӏуэри, ӏэмэпсымэхэр къищту щӏидза. Ей, мы ӏэмэпсымэр къызэфт, мы ӏэмэпсымэр къызэфт, кӏапсэ къызэфт, щӏонэ къызэфт, ауэду жиӏэуэ нэсри а джэгум

Зэгъусэу, зэгъусэу, сэ япэу сщӏынщи, тӏанэ фэ фщӏыж, хъун, а? Хъуну. Оращи, орайда. Мис, мис, фӏы дыдэ, фӏы дыдэ. Ауэ иджыпсту псоми ди тхьэкӏумэ дыдаӏуэу зэгъусэу тщӏын хуейщ.

Шыкӏэпшынэр и закъуи уеуэ хъуну, къафэ псо ебгъэкӏуэкӏ хъуну, жэш псо уреуэ хъуну, ауэ Гуп ущыхъум дей, мис фэ зэныбжьэгъугъэм, сытым дей зыр псалъэмэ, псори езэшыну пэжу, дэри дыгъэпсалъэ жаӏэну. Мисапыуэду шыкӏэпшынэр и ныкъуэм дей къыхохьэ, и ныкъуэм дей хокӏыж. Ауэдабзу пшынэ, пшынэ къэс езым и чэзу икӏущӏэ гъуэрыгъуэурэ зэдоджэгу ара? Мисапыуэду. Хьэгъэудж щхьэ фӏэфщати, уджым ехьэлӏа ар? Ну, ехьэлӏа, зари псалъэ дгъэджэгуащ, ауэ къапщту щытмэ, а Хьэгъэуджыр унэцӏэщ, джэгуакӏуэшхуэ щыӏа мис мы лъэхъэнэ, етӏощӏанэ лъэхъэнэм щыпсэуащ ар, мо кӏахэ лъэныкъуэмкӏэ Къуэшхьэблэ щыщщ а Къэбэрдей къуажэ, абы щыщщ, зари. Абы а джэгуакӏуэра япэ дыдэу ирагъэтхар, мис нобэ дэ цӏыху сурдокассетэ, диск жыдоӏэ, апщыгъуэ пластинкэ щыӏэтри, псэ пластинкэмкӏэ япэ дыдэу адыгэ джэгуакӏуэу ирагъэтхар езыра, инджылызым, инджылызра, ар сыщыуэ, атӏэ, инджылызым къитӏущ абы жыми, ара япэ дыдэу ирагъэтхари. Дыдыщысу дызэдэуэршэру цӏэу къыхэтхын жытӏу дыздэщысым, Молотов и къуэкӏэ, и къуэкӏэ зо, и цӏэкӏэ колхоз щыщыӏэкӏэ, модрейр уэрам мыбы зи гъащӏэм зыхэдзыха дымыцӏыху-тӏэ, ди пӏытӏ, ди къузу, маа дымыцӏыху йот къэхъуа дэ, мы щӏалэжьым хуэфащэ жытӏэри абы и цӏэкӏэ фӏэтща ара зэрыхъуар. Куэдрэ делӏэлӏакъым. Хуэфащэти фӏэтщащ.
Жыг щӏагъ проектым къекӏуалӏэ сабийми пшынэ еуэным хуэӏэижьу яхэтт. Псалъэм и хьэтыркӏэ Гугъуэтыж Ислъам и зэфӏэкӏыр наӏуэ ищӏащ.

Нарт пшыналъэхэр кӏыхьщ. Зэхуэсри кӏыхьу, ауэ гурыхьу, цӏыкӏухэмкӏэ гукъинэжу екӏуэкӏащ. Адыгэ щӏэблэр пасэрей нарт пшыналъэхэм дежьууэ уедэӏуэным ӏэфӏагъ пхуэмыӏуэтэн хэлъщ. Цӏыкӏухэр бгъэгушхуэн, бузэщӏын щхьэкӏэ, ахъшэшхуэ узэрыхуэмейм щыхьэт техъуэу екӏуэкӏащ Жыг щӏагъ проектым и ещанэ махуэри.